mwaswera bwanji kulikonse kumene mukutsatira rediyo alinafe kuzamitsa chikondi pakati pathu ine ndi sam k tabwera ndi programu inanso ya catholic perspective ndipo lero monga ndinakutsinirani khutu amene mudalipo kuti tikhale tikukambirana za mavuto a mnyengo zino mdziko lathu e, tikutero kuti pali nkhani imene inachitika kale mdziko muno mavuto atsopano mdziko lathu komatu akuchokera pa nkhani imene tilili mchaka chino chaka chino mpingo ukutikumbutsa kuti papita zaka sate Papita zaka sate chilemberedweni kalata yotchedwa Kukhala Moyo m'Chikhulupiriro Chathu, imene inatuluka m'nyengo ya Lenti m'chaka cha 1992, ndipo pano ndi 2022, papita zaka sate ndithu chilemberedweni kalata imeneyi. Muikumbuka bwino, ndi kalata imene idasintha zinthu kwambiri ndipo Idationetsanso zinthu zambiri ndithu kuona kuti iyayi boma limatha kukalipa, boma limatha kufuna kunjata aepiskopi. Zinachitika mu 1992 koma pano papita zaka 30 ndiye mpingo umatero kuti iyayi tikumbuke kuti papita zaka 30 ndiye chaka chinonso adalembanso kalata aepiskopi amene alipo mnyengo ino eh, mu lenti imene yangodutsayi eh, ndipo Tikalowa m'kabuku kameneko, iwowa adalemba mutu wachiwiri m'buku limeneli ndipo akuti Mavuto Atsopano m'Dziko Lathu. Nkhani imene tikambirane ife ndiye ndi imeneyi koma ndilandire ansembe mu mpingo wakatolika mu Archdiocese ya Lilongwe amene tili nawo m'programu iyi, Bambo Louis Chikanya. Muli bwanji, Bambo? Ndili bwino. Chabwino, bambo Chizule muli bwanji? Ya, ineyo ndili bwino Sam, uh, inu muli bwanji? Ine ndili bwino. Ya.
Bambo Chikanya. Titero kuti mm, chilemberedweni kalata imeneyi mwezi wa lenti Eh, eh, tisati mwezi wa lenti ulibe mwezi wa lenti koma mnyengo ya lenti Mnyengo ya Lenti. yapitayi ya chaka chino Ah. eh, tiziti zinthu sizinasinthe kapena zasintha kuti uthenga udafika tiyambire pamenepo kuti eh, anthu a- adziwe chifukwa chani tifuna kuyikamba nkhani imeneyi Eh, mwachita bwino kwambiri funso labwino chifukwa ni nkhani ya assessment tsopano ndi assessment evaluation oho kuti kodi zimene amalemba aepiskopi nyengo ya lenti zokhudza utsogoleri Mm. zokhudza tonse alliance Mhm. zokhudza kulimbana nkatangale kodi pofika lero zasinthako Mhm. ah, zionetsa ngati zikungopitira mo worse Oho.
eh, Mkuona kwanu. eya Chabwino. nkuona kwanga nona ngati ah, sitikuchita improvunso Oho. mmalo mwake zikungonongekera onongekera Chabwino. ndiye mwina tione kutsogoloko chifukwa ndiye nkhani ili pano kuti ndiye tsopano ah, dziko lathu ah, mavuto atsopanowa tsopano zangokhala ngati kuti kachi- kachikhalidwe kachisimu tsopano I- i- Chizolowezi.
eh, you know some mkonda- mkhoza kupanga chizolowezi wanthu eh, zimene mmachita Eh. mkhoza kuzipanga chikhale chizolowezi chikhala chanu chikhalidwe eh, ndiye zimakhala bwino ngati ndi zabwino oho eh, koma ndiye zimakhala zovuta ngati kachi, kachikhalidwe kamene muchitako nkoyipa mpeza kuti anthu azolowera zimenezo Eh, ndiye sizikomayi Chabwino. ndiye ndiona ngati mkuona kwanga ndiona ngati pakubwera kachizolowezi kena kake kamene to- tonse tongofuna tungozivomereza kungovomereza kuti ah basi ndiye khalidwe lathu ti- Pali anthu ena. aziba amaba basi Ndi- ndi chilowa chizolowezi chimenechi koma mm, it's dangerous and dziko lanu limakhala ndi mbiri yoyipa kulikonse chabwino Eh.
bambo chizule inali nyengo ya lenti Tikukamba za miyezi ndiye kuti ndi Malichi, pano ndi nyengo ya Adventi. Kutha kwa nyengo ya Adventi kumaitananso nyengo ya Lenti ina, zaka, miyezi imene ikubwera posachedwapa. Mwaonapo kusintha kwina kulikonse pa nkhani ya mwina zimene a Episkopi a lero adaona mu mavuto atsopano? A. Ndi kokaikitsa kwambiri, Sam. A. Malingana ndi zimene ma Episkopi athu anafotokoza pa May, I think that was May.
Ah, yeah that was uh, during lent ndiye tili to be Yeah. march march ena March, eh, cha ma march february march nde zimene anatifotokozera nthawi imeneyo kuoneka kuti ah, ndikhoza kunena kuti palibe chimene chasintha nde padakali panopo Inoyi ndi nyengo ya Adventi imene tangoyamba sabata lapitali. Si nyengo ya chisoni kwenikweni koma ndi nyengo yobindikira, kusinkhasinkha ndipo makamaka kusinkhasinkha za kubweranso kwa Ambuye Yesu. Eya, Ambuye Yesu amabwera kwa ife timakamba mu njira zitatu, adzabwera poyamba pa tsiku lathu lomaliza, a, amatibwerera tsiku ndi tsiku komanso a, pamene timakumbukira kuti anatibadwira kudzatibadwira mwa ndi apa tikukamba za kuti kumene tikukonzekera christmas ndi nyengonso yoti tisinkhesinkhe kuti tikukonzekera bwanji kubweranso kwa ambuye yesu and i think eh, ngati dziko ngati mpingo si chinthu cholakwika kuti tikhoza kunena kuti tiunikenso uh, kalata chifukwa kalata ya analemba maepiskopi Anailemba ndithu patatha zaka 30 kuunikira kalata inayo imenenso inali yofunikira kwambiri Ah, ndiye ndipo osalakwika kuti mwina patapita miyezi imeneyi pamene tikuyamba advent tione kuti kodi ah, pali kusintha ndipo pafunso lanu kusintha kwenikweni a N'kovuta chifukwa mfundo zenizeni zimene anafotokoza maepiskopi pa mavuto atsopano, ulamuliro wa boma la boma la Tonse Alliance, utsogoleri ofooka, kusakazika kwa chuma, kukhalanso kumbali ya osakaza katundu wa boma m'malo mokhala kumbali ya anthu osauka, eh, nkhani ya zipangizo za ulimi komanso chiopsezo chatsopano cha kumoyo wa munthu zikuoneka kuti zonsezo palibe chimene mwina tikhoza kunena kuti chasinthapo chabwino Eh. Ah, titero kuti omvera tikudziwa bwino kuli anzathu ena a hrdc anapereka mfundo zawo ku boma kuti mukhale mtasintha koma tu tsono nchikwapu kuti mkapanda kuterotu psapano ndipo akumabweretsa uthenga kuti "Ah, ichi achitako kapena ichi achitako pang'ono koma ife mpulogalamu iyi tilibe mkwapo ayi mpulogalamu iyi tikufuna kungozukuta kuti kodi Boma likuyenda bwanji ndipo ndi mmene anenera bambo Elias Chizule tili mnyengo ya Advent zikhoza kutipatsa tonse kumene ngati dziko mpata woona kuti kodi tikhoza kuchitanso bwino pati. Bambo Chikanya kodi pa nkhani yoyambirira imene tikufuna tione ulamuliro wa boma la tonse poyamba tisanafike kumeneku tinene kuti. M'chaka cha 1992, zaka 30 zapitazo, kunali mfundo yokhudzana ndi boma la tonse kuti Aepiskopi paulendo uno mpaka ayikepo kuti ulamuliro wa boma la tonse. Aha, uh, 1992 ndiyoti ine ndili standard, I'm standard 2 kumene.

ndiye kunabwera uthenga kuti amene apezeke nako avutika ndiye bambo anga anakataya mchimbudzi munthu wina otchedwa malani lungu anali nduna komanso speaker i think nthawi imeneyo ine tinapita ku msonkhano ndili ku primary Eh. pa area 9 pompa Eh. eh, titapita ndithu malani lungu ameneyu

kodi 1992 lero kodi 92 kunali izi Eh, Ah, ah, nanga iyi si kalata- kalata iyi ya Eh. 2022 Eh. ikutikumbutsa za mu 1992 A- angochita ngati ka anniversary Eh. koma pa anniversary pafuna aunikirenso zina oho eh, kuti zimene zinalembedwa 92 cholinga chinali choti ti- mchi- kukhala eh, o- otani mchikhulupiriro chathu ehe eh, a- Chabwino. amati kuunikira Kuti- kuti papita zaka makumi atatu 30 chilembedwere kalata yotchedwa kukhala moyo mchikhulupiriro chathu chabwino koma mutu wake kukhala mchikhulupiriro mmoyo wathu Ehe. Ya. Eh, ndiye eh, ndi nkhani yongoti afuna aunikenso zatsopano kaye kuti chabwino zaka 30 zadutsa Chabwino. imene kalata inalembedwa inayo koma tsopano nanga tinso ndi mavuto ena mm -hmm. tili ndi new challenges new problems mm -hmm. yeah. ndiye mavuto ake ndi ati amene akufotokoza ndi akufotokoza za tonse alliance tsopano chifukwa uh, tonse alliance tu inangobwera kungokhala ngati mongoti chitoti ah, tiyeni tioneko izi mm -hmm. eh, ti mwina sitimayembekezera kuti tingakhale ndi this type of scenario mm -hmm. kuti zipani 9 mm -hmm. kukhala limodzi kuti adzithandizana kutsogolera dziko Chabwino. yeah. koma tili nazo zimenezo ndipo zifukwa zimenezo we have created another problem another challenge kuti eh, u- utsogoleri umenewo wa zipani zochulukazi oneka ngati ukukanika Oho. ukuvuta Eh, in fact eh, Mwina of course mmalamulo a bambo Chizule mwina angathe kunditsimikizira mmalamulo mulibe mulibe system imeneyi. Oh, yeah. Malamulo a dziko kuti ah, eh, zipani zakuti zingati a a tilibe. Okay. Mwina ang- angathe kuganizira panopa kuti angathe kuyikamo tsopano chifukwa we have this scenario. Ehe. Nde zikumavuta. Andi eh, amene akutsogolera Of course, MCP Eh, mu- mukukamba choncho Eh. inabwera ndithu parliament pamene amaunikanso mfundo zoyendetsera chisankho Eh. amatero kuti ayi eh, ufunika tikambiranenso za boma la mgwirizano Ehe, koma izo- zakanidwa ti ayi sizofunika zimenezozo sizingachita kupangidwa regulate bwinobwino kuti Ah, okay. boma la mgwirizano lidziyenda chonchi Ah, eh, akanitsana kumeneko Ehe, ndiye mavuto amene abwera kodi ndi amene wa- ndi amenewa tsopano kuti angakhale tili zipani zambiri komabe mmalamulo mulibe we can do what the law tells us to do and sikuti angalakwitse chifukwa akutsata zimene malamulo amanena Chabwino. nde eh, komabe anthu anapita ku mavoti ndi zipani zimenezo certainly kumbaliko anali ndi kagwirizano kawo eh, pa umunthu tsopano Eh, mwina amenya alemekeze zimene anagwirizana ehe, ngakhale malamulo mulibe koma amenya alemekeze zimene anagwirizana kumatsatira kumayenda limodzi chabwino Eh, chifukwa ena uh, arguing kuti chipanda awa awa sanakabwera oho ehe nde awa- i think amafunika achite consider zimenezo Chabwino. makamaka kuchita kunyozana chani Mm, mm. mwina sizikone- sizikuoneka bwino Chabwino. komanso zikubweretsa chi- ku- kusagwirizana ku- kubweretsa mavuto ena a mdziko Ehe. Chabwino. ndiye aku- akuunikira aepiskopi kuti "Ah, izizi sizikuthandiza kusagwirizanako sikukuthandiza ndi bwino mulumikizane kuti dziko lipite patsogolo aliyense apange sacrifice zake for the sake of the country Ehe. chabwino ya ndiye akuunikira za tonse alliance imene ndi vuto tonse tikuona kuti pali vuto okay e chabwino uh, vuto lenileni bambo chikanya limene tinganene kuti aepiskopi adalitchula eh, pa ulamuliro mboma la tonse alliance ndi liti lo kuti mwina amene akutitsatira eh, tiyende nawo ulendo limodzi pamene tili mkati moyambirira akunena za mpungwepungwe mpungwepungwe ukusonyeza kuti palibe mgwirizano weniweni Ndipo kukuoneka kuti atsogoleriwa sakudziwa chochita ndiponso sakudziwa kumene akupita. Tonse tikuona izi zikukhumudwitsa anthu ambiri ndi kudzetsa chikaiko kwa anthu ambiri, kusakhazikika kwa zinthu zomwe zingathe kudzetsa mavuto aakulu ku nkhani za chuma cha dziko. Chabwino.
Ehe. Eh, Bambo Chizule, eh, ndi, ndi zoona kuti m'boma la Tonse muli mpungwepungwe?
waukulu kwambiri Waukulu kwambiri, Eh, eh? waukulu Oho. Ah, ndipo ine ndakhala ndi mwayi ah, woyankhula ndithu ndi ena akuluakulu a mugwirizano umenewo eh, ngakhale sindingathe kuwatchula mayina awo Oh, oh. eh, koma ah, anthu amugwirizano momwemo ena ndithu akudandaula kuti mwina ngakhale timaona kuti mwina ali mugwirizano koma mgwirizano weniweniwo palibe Oho. ndipo takhala tikuonanso mbuyo mu Sam kuti ah, ngakhale ah, olemekezeka mkaka anakambapo mbuyo Ah, amenewa ndiye mwatchula. Eh, ana- ndatchula amenewa chifukwa anakamba pa gulu kunena kuti kulibe za tonse ah, m'malamulo Oho. Eh, ananena ndithu poyera Chabwino. Eh, ndiye zimenezi i think ni- ndi mbali imodzi ya mpungwepungwe umene maepiskopi akukamba chifukwa mmene tonse inkagulitsidwa kwa amalawi amalawi ankaona ngati kuti pali tonse koma monga mmene bambo chikanya anenera ndi chinthu choti chinangobwera mwachikhadzakadza ndipo kwa anthu ena amene ali mu tonsewo amanena kuti ah mwinanso ndi azibusa ndi ansembe ndi ena ndi ena amene analimbikitsa kuti pakhale chinthu ichi koma mmalamulo Mulibe ndipo muja mwanenera Sam kuti ku parliament-di zinaoneka kuti ena azikana kuti sipofunika kukambirana iyoyo ndi deliberate move yoti amene akudyerera pa mpungwepungwewo upitirire because malamulo athu taonapo ma malamulo angapo mwachitsanzo section 64 imene inachotsedwa mu malamulo a dziko lino imene imakamba zonena kuti phungu akasintha chipani atani a a, uphungu wake watha. Anaichotsa ndipo aphungu safunanso kukambirana chifukwa amaopa kuti atha kuchotsedwa. Chabwino.
Pali nkhani ya kuchotsa president pa mpando, impeachment. Imeneyoyo inaikidwa komano pafunika ndondomeko ngati zimene tu- zikukambidwa panozo ma procedures. Munthu akafuna kubweretsa ma procedures amapezeka kuti munthu uja sakukondwera naye chifukwa amadziwa kuti iwowo adyerera ndi that kind of status quo. Tikukumbukira a a Lucius Banda kuti anapita bwanji kundende. Nkhani yake inali ngati iti? Inali imeneyi. Chifukwa iwo ankafuna akhazikitse ndondomeko zokhazikika zoti mu- president ngati sanachite bwino achotsedwe. Chabwino. Iwo aja anakathera uko. Nde iyinso ndi chimodzimodzi kuti ah, paku- pakunenedwa kuti pakhale ndondomeko zokhazikika zoti ngati pali 50 plus 1 pakhala zipani zingapo pakhale ndondomeko yoyenerera anthu akukana pali ena amene afuna kudyerera koma mfundo imene mabishopu anapanga suggest ndi imeneyi pakhale ndondomeko ndi kugwira ntchito limodzi zotukula dziko ngati in this scenario imene tili nayo because without that kind of thing ndi chifukwa chake no chinthu chingokhala ngati chikungoyenda ndi mphepo Eh, ndi- chabwino eh, tikonze kapena mundikonze pa poti mwatchula ndi ndi mpulogalamu mu kuti a lucius banda anatengedwa kundende inali nkhani ya ndale kodi nkhani imeneyi imene ijayo inatengedwa ngati ya criminal koma Okay. ndithu anthu ambiri amaganizira kuti inali ya ndale ngakhale iwo anaimbako nyimbo ziwiri zitatu Okay. zokamba nkhani imene kuti chabwino eh, ndi- ya tithokoze kwambiri Ah, tsopano pa mutu umenewu Tinene kuti ndi mavuto oti mpaka kudwalitsa Malawi bambo Chikanya? Mavuto a ulamuliro wa mu Tonse mmene alilimu Malawi nkudwala? Kapena tikhoza kupita patsogolo ndithu? Sam, pali kankhani kamene kamanenedwa mwina it will make a lot of sense. Amanena kuti what broke the camel's back is the last straw. Okay. Aha. Ta- Mwachitsanzo mufuna muzipa- mupakire katundu wanu eh, pa njinga. Eh, ndiye mwayamba kuika bagi loyamba eh, akhala bwinobwino. Mudzaika bagi lachiwiri akhala bwinobwino njinga ili bwinobwino. Mudzaika bagi lachitatu, mudzaika bagi la 5 ma 50 kg amene. Bagi la 5 njinga ma, ma, masipoko kumwazika. Mm. Mwa kupindika ndikuti eh, actually lapinda taya lapinda, aje, la, lamwaza masipoko ngati ni bagi loyamba ngati Ayi. ni bagi lomalizalo eh?
likhala lomaliza ndimene lamwaza- lamwazitsa Eh. koma in actual fact ndi zonse ndi zonse ehe ndifuna kutanthauza chani zikhoza kukhala ngati kuti tonse alliance sikupanga mpungu sikupangitsa kuti dziko lipange koma it could be part of it chabwino Eh. it could be part, it could be part of it not kuti eh, kuthandizira nawo kuononga zinthu mm -hmm.
eh. chabwino tiyeni pang'ono chabe tingokambe za maleaders a mu tonse alliance kuti mwina uh, omveranso samu ena, ena sakuwadziwa nkomwe ndifuna tiyesere kuti mwina tifikepo chifukwa eh, tikudziwa zoti tingotchula maleaders okhaokha uh, lazarus chakwera uh, Klaus chilima tikukamba za Joyce Banda tikukamba za Chiwambo kamuzu tikukamba za Chisi John tikukamba za a chihana tikukamba nde tili pa namba chani kodi pamenepo chifukwa tikufunika tikafike tikukamba za Mark Katsonga Yeah, yeah. Eh, Yeah. yeah uh, ndiye eh, Na- a- akubalalika awa eh, dzina lathawa Eh, Chabwino. ndiyo ena sitiwadziwa ehe chabwino Mhm. ndi ndi anthu ngati amenewawa koma at least amene ndatchulawa akhoza kutipatsabe eh, ponyamukira ah, ngati atsogoleri amene ali mu tonse alliance Eh, poti palibe malamulo ake samu chifukwa chake sizioneka kopita chabwino chifukwa alibe ndikaonera kuti job description mwina ali ndi eni job description kuti ife tizichita zakuti tizithandiza mwakuti mmalamulo mulibe palibe mwina amafuna afoto afoto afunse funso kaya ine ndimafuna kufunsa funso eh ndimafuna kufunsa funso ndifunse kapena tipite pena Funsani. And funso ndi lonena kuti akuluakulu ndi amenewa ndiye pa ulamuliro wa mboma la tonse umene tinganene kuti ukhoza kuthandizira kuti dzikoli lizikhalabe mosayenda bwino tikambe za awatiwati kwenikweni amene tinganene kuti awatu awa ndi amene mwina akuchititsa kuti mavuto a ulamulirowa akhale alipobe okay ndingoyamba kwakukulu ndiona ngati amene akuonekera poyera kwambiri ndi uh, a utm ndi a mcp tikukamba za utm ndi mcp Eh, chi- chabwino mwina chifukwa chakuti winayo akutsogolera winayo ndi vice okay aha ndamene akuoneka ndi anthu awi- amenewa awiriwa tingoti zipani zi- ziwirizi i think eh, sizikuonana bwinonso komanso i think Sizionana mwina bwino. pamenepo poeti ndingoonjezera kunena kuti amenewo ndi amene ali ngati ma major partners mu mgwirizano wa tonse alliance muli ma two major partners mmene anthu amene wa- amapita ku mgwirizano kwawo anagwirizana kuti ndi mcp ndi utm ndi utm inabwera ndi abale ake mcp inabweranso ndi abale ake yeah ndiye i may not be very sure pa nkhani koma ndikuziwa monga pp inabwera ndi mcp chabwino ndikuziwa monga chani ah, ndi achani awa anabwera ndi utm utm had some partners and Yes. ndikuziwa anakhala 8 no in Chabwino. the end Chabwino. yeah Ah, ndifukwa chake mwina awiriwo ndi amene amakhala ngati ali pamwamba kutchulidwa kwambiri. Tiyeni tibwereno ku mavuto amene abwera akuluakulu. Tiyeni tione ngati tingapezemo mavuto a ulamuliro. Tikambe za ku Nocma uh, komanso mophatikizana ndi ku unduna wa zamagetsi. Tikukamba zoti a Newton Kambala mm. amene ali a UTM mm. anachotsedwa pa, pa udindo koma Nkhani zake zinakhudzana ndi kuti amagwirizana ndi a Chihana, a Chihana amene anabwera, a bambo Chizuma mukhoza kundiongolera kodi Aford inabwera kuti ku utm kapena ku mcp? I'm not very sure, not very sure yeah, no.
anyway komano amaoneka kuti ali limodzi ndipo mu mlandumu ali limodzi mm. tikukamba za mavuto a ulamuliro wa mu Tonse amenewa mm. uh, ndipo ndi izi zoti zachititsa mpaka uh, eh, ku Nocma nkhani ndi tikumakamba ya a Buluma yoti iyaa iwowa mwina nga a dpp koma tikukamba nkhani ya ulamuliro m'boma la Tonse kutengera pa zimenezi tiziti atsogoleriwa tikati atsogoleri sindikukambano awiri amene tanena kuti mcp ndi utm ayi komano ine ndimafuna onse aja pakamodzi tiziti aliyense ndiye kuti akufuna cholowa nchifukwa chake mwina tili pa mpishupishu chifukwa tikadziwa vuto Asiya, akasiya dziko likhoza kuyenda bwino. Ndimafuna tikambirane pamenepo. Kodi vuto lili pamenepo kuti aliyense afuna akatengeko, akawomole, akhale pabwino? Zikuoneka chonchotu ndi zimene akupanga atsogoleriwa. Zikuoneka choncho chifukwa ngati nduna zingapo zimene zinapatsidwa caution, ena anachotsedwa. zinthu zake zinali zimene zoti ah, anasokoneza pakuti tiphatikizireponso Eh, nduna ya mcp kumene yachotsedwa posachedwa apa tinakambanso masabata awiri apitawo nkhani yawo yawo- yakunduna wa za Eh, za ulimi. ah, ujeni, ah, a Lowe. agriculture. Eh. Eh, zina wakati zomwezi kuti chi- afuna china chake cholowa akupanga mwina poti mwayamba kale eh, zimene zikuchitika masiku ano kuona kuti basi ka system kena kake kuonera kuti pamapeto pake anthu apeze cholowa Okay. Ehe. nde zimenezi zikumabweresa ka suspicion kwa enawo amati "Ah, na- nafenso Eh, na- nanenso Eh, basi nde zimakhala kuti zisokoneza zinthu Chabwino. and nde kuti ndi alliance Ah, sizingayende sizingayende Sam- Sizingayende.
I think Sam wa, wa, wa, wa tingati watani kodi wa wa wa wasongola penipeni pamene Chabwino. chifukwa pamene pamene pali nkhani yayikulu chabwino um, zili ngati kuzimba ife angoni tikakasaka nyama eh, nyama ija mmakhala mukusaka nonse ngati zimene zinachitika apapa ehe ndiye chimene chimachitika ano tsopano nyama ija wina walasa ndi, ndi uta kaya ndi mpaliro kaya ndi chibonga kaya ndi nko ujeni chimtengo chabe ndiye ena amathandizira kumalizitsa zinthu chicha komano nyama ija ikakhala kuti ino yagwa pali mwa- mwambo umene timanena kuti wa shomo kuti ino amene waphe, wap, wapangisa kuti no nyama yeniyeni ija ip- ip- ife ndani nthawi zina pamakhala mavuto ifa mmalimbirana wina amati ndine wina- Galu wanga. wina ndine wina galu wanga wina chanjani ndiyeno nthawi zina munthu ngakhale amene anamenya koyamba nyama ija amanoti oshomolanso panalibe ndatani ndapanga ndekha mm -hmm. i think this is what has happened ndi nkhani yakulowa mboma ndi mm -hmm. tonse alliance Chabwino. and uh, pa kumapezeka magulu kokerana kokerana kutino eh, iya tinapha ndife tidye ndife tinapha ndife tidye ndife nde chimenecho nchimene ah, makamaka chili patsogolo moti nkhani zimene mwanenazo za kambala za ndandani mukaziunika bwinobwino nkhani yake ikulowa kumeneko kuti anthu akukokerana kokerana kuti kodi amene atenge ndithu mwendo wakumbuyo ndani ah, kapena miyendo iwiri ndani ah, pa nyama imeneyi imene tinapha zotsatira zake mkangano umenewu u- ukupangano kuti no tonse amene timapanga liwamba tipezeke kuti sitikudya nawo nyama ijayo chimene this is what is happening in mhm, malawi mhm. ndithu ndiye tikudzaona nkhani kutulukira pamenepo abuluma kupita ku parliament kukafotokoza chilichonse ndithu ndipo nkhani ili mkamwa mkamwa sikuti ndife oyamba kuyiwulutsa ayi tinadziwa kale tikudziwa eh, kuti akuti amavutitsidwa kwambiri uh, zimenezi zili mu ulamuliro omwewo wa tonse mavuto ndithu amenewa kapena imeneyo ndi nkhani ina um, well ikhoza kukhala nkhani ina mm -hmm. and mimene zimachitikira panali kudabwa anthu kuti choyambirira anasunga abuluma nthawi yo- yayitali mpakana choncho zimadabwitsa kuti you, you, you wonder kuti fisi akukhala eh, mkhola la mbuzi bwinobwino nkumakhala ndi mbuzi ndiye umati "Ah, ah, kodi chochitika nchani mmenemo fisi ali mkhola la mbuzi nkumakhala kumagona ndi mbuzi limodzi Ah, ndi- pena timanena kuti i think chilipo chimene
fisi akutuluka akuthawamo mkhola la mbuzi akuti fisi uyo fisi
so nkhani yodabwitsa mwina ti- kwambiri. tione kuti
pankhani imeneyi ya utsogoleri kapena kuti eh, ulamuliro mboma la tonse a- aepiskopi atipempha zotani
Aha, nkhani tu imene aepiskopi anafotokoza Eh. bwino ndi imene think tingonena pa mfundo iyi nkofunika kuti zipani zimene zili mu tonse alliance ziganizire zokonza ndondomeko ndi kugwirira ntchito limodzi zotukula dziko lathu nthawi ya ulamuliro wawo isanathe paja timanena kuti chinenereni maepiskopi

anthu amu alliance wo palibe chimene akutani akuchitapo pa nkhaniyi Chabwino. kufikira lero ndipo mavuto ake ndi ati ndi amene akuchitikawo
chabwino ndiye ndikutero kuti pa mfundo iliyonse ndizibwera ndi funso limene lilo lonena kuti lopanga compare ndi eh, ena amene amayankhulapo Koma mokakamiza kwambiri, ndipo amachita onena kuti muchite pasanathe masiku mwakuti, uh, kapena mwina nchifukwa choti aepiskopi sadanene deadline kuti zimenezi zichitike Ah, pofika iwo liti. watu anena Ah, deadline anena kuti nthawi ya ulamuliro wawo isanatani isanathe. isanathe komanso tu Okay. anawonjezera musimu akunena kuti kuwonjezera apapa nkofunika kuti pakhale ndondomeko zabwino zoyendetsera boma la mgwirizano wa Tonse poganizira kuti lamulo lija la 50 plus 1 eti tikuona kuti mtsogolo muno sipadzakhala chipani chopambana kuti chiyendetse boma la pachokha kukuoneka kuti ndi mgwirizano wa zi- wa zipani zingapo umene udzipanga boma nthawi zonse so apart from kuti maepiskopi akunena kuti pangani ndondomeko inu a Tonse komano akupemphabe kuboma nakuti no pakhalenso that kind of arrangement kuti boma la mgwirizano likalowa m'boma lidziyenda bwanji monga mmene maiko ena amapangira chifukwa ndi 50 plus 1 its Ndoti likely chipani kuti chimodzi pazikhala sichingawine. ndithu zipani ziwiri zitatu zimene ziziyendetsa dziko la malawi Eh.
tsono ngati akuluakulu aku palamenti sayionanso bwinobwino mwa serious nkhaniyi tizikakhala ndi mavuto so nthawi omwewo. zonse ndekuti no ngati dziko la malawi tizingokhala chifukwa bwino. nchidziwikire tayamba izizi mm -hmm. ngati ipitirire ya 50 plus 1 izizi nde tizikhala nazo chifukwa mwina padzakhala povuta kuti chipani chimodzi mm -hmm. chikakhale chokha mm -hmm. nde tizikhala ndi zipani ziwiri zitatu mm -hmm. na uh, ndondomeko zofunika kuti zibwere ndondomeko zija mm -hmm. kuti ziwiri zitatu zipani zili pamodzi azipanga bwanji mm -hmm. osangowasiyira okha kumbali chabwino Amene mukutitsatira, tikupitilira ndithu kukupatsirani program ya Catholic Perspective. Lero tikukambirana nkhani ya mavuto a tsopano, koma tikuunika kalata imene alemba a episkopi chaka chino chimene mpingo ukukumbukira kuti patha zaka 30 chilembereni kalata ya mu 1992 imene inagwedeza Malawi kwambiri, ndipo tikufuna tione kuti kodi pano akuluakulu, atsogoleri akuzitenga motani zinthu zimenezi chifukwa Amatero ndithu kuti pali magawo angapo oyendetsera boma. Timadziwa za ku palamenti komanso amene ali mu ulamuliro komanso akukhoti. Komanso pamabwera ndithu ena amawonjezera amati fourth estate, tchalichi, mpingo ndi fourth estate ndipo ali ndi constituency yawo, ali ndi anthu awo ndiye adalemba ndiye timafuna tione kuti kodi zimenezi zikuchitika kapena sizikuchitika nthawi ikadalipo. Tikukambirana zimenezi tili mu nyengo ya Adventi imene ikutipatsanso mpata wounikira bwino zimene talephera kuti mwina tikhoza kuchita bwino. Tili pa mutu wa nambala 2 m'zokambirana zathu, ah, Utsogoleri Wofooka. Eh, Utsogoleri Wofooka. Tiusiyanitse n'chiyani utsogoleri umene ulipo lero tikaonanso utsogoleri umene udalipo mu 1992 of course mwa- mwanena kale bambo louis chikanya kuti a inuyo kwenikweni Eh, kudalibe kweni kweni koma bambo chizulu avomereza mpaka mumapita ku msonkhano kwa eni anayi Eh, choti. tikapanga compare utsogoleri wa 1992 ndi umene ulipo pano eh, mphamvu kufooka Ayi, ayi, mphamvu nzo- kufooka nzosiyana. tingati bwanji Eh, nzosiyana Nzosiyana. Eh, utsogoleri umene unaliko 1992 unali wamphamvu oho Eh, unali wamphamvu umapanga chiganizo champhamvunso Oho. Eh, akamapanga ziganizo zamphamvu nde aepiskopi akuyerekeza ndi kapangidwe ka ziganizo Oho. ngati apa akunena kuti tazindikiranso mwachisoni Ah, ah, mpaka chisoni eh, mwachisoni utsogoleri wa boma la Tonse ndi wofooka komanso ochedwa kumanga mfundo ngakhale kuti pali malamulo owalola kuchita choncho Oho. ehe Oh, akuyerekeza ah, ndi ah, wakale aepiskopi Eh.
aku- akuona malamulo owalola a president kuchita zinthu akuloledwa kuchita izi mm. kuchita izi koma sakuchita koma sachita makamaka maepiskopi akufotokozanso kwambiri kulumikiza mfundo imeneyi yopanga chiganizo mochedwa mofooka pa nkhani ya kulimbana ndi katangale mm -hmm. imene akunena kuti zikukhudzana kwambiri ndi nkhaninso yolimbana ndi katangale mm -hmm. makamaka kamba nkhani yonena kuti boma ili kuti lilowe m'bwalo purezidenti wake ndi anzake onse analimbikitsa kwambiri kuti ifeyo tidzathana ndi chani ndi Katangale. katangale Oho. ndipo izi zimene zikuchitika sizidzachitika ngakhale munthu adye kwa tambala amene akakhala ndithu kuti Ya, maito tero. abweza Oho. Ndi kwa tambala yomwe. Eh, Eh. nde iwo akunena kuti ah, tazindikira mwachisoni akukamba izi chifukwa chonena kuti pachitika nkhani zingapo zimene uh, zinali zodziwikiratu zonena kuti mwina 17 billion yadyedwa ya covid mm -hmm. e, kaya ndalama ina adyedwa wakuti wakuti mm -hmm. koma kupezeka kuti zenizeni zimeneno ziganizo zimene zikupangidwa ndi utsogoleri zikuoneka ngati zoti sizikupita patsogolo kwenikweni Chabwino. chifukwa kanena kuti utsogoleri otere ndiofunika because eh, pa chizungu ndiye amati decisive lead, uh, leadership you know mm -hmm. e, kuti when something like this happens anthu adya 17 billion mm -hmm. panachitika chani mpaka lero samu ayi tikhoza kuonjezeraponso 6.5 pali billion 6.5 yo pali 6 bi, I mean 17 billion Mhm. ah, pali zambirimbiri zimene tikhoza kukamba Chabwino. koma ndi zitsanzo chabe feteleza ndalama za feteleza ndalama za fetereza ndra- ah, ku- kubedwa kwa chimanga ku admarc Chabwino. nkhani ya ku malawi gaming board ndi zina zambiri zambirimbiri chabwino Ah, tsopano eh, kufowoka kumene aepiskopi akukamba tingakulekanitse bwanji ndi mfundo imene utsogoleri wa dziko lino ukunenetsa ndi kuyendetsera dziko lino mwachimvemvemve kuti iwowo ndi ulamuliro wa rule of law kodi mchichewa nkuti chiyani rule of law Eh, kutsatira malamulo Kutsatira malamulo.
wabwino ehe kutsatira ulamuliro wabwino e, awa kapena amakamba zoti kulamula potsatira ulamuliro wabwino chabwino wotsatira malamulo ehe rule of law ndithu kukhala ngati mwina aepiskopi adaona pambali pamene oyendetsa boma agwiritsa ntchito mfundo ina titero Ah, nde eh, inuyo muona ngati akamati ife tikutsata malamulo malamulo ake ati amene akutsata zotsatika nziti Eh? tili nazo nkhani ya corruption pano Ehe. rule of law pa nkhani ya corruption cha akutsatira.
anachotsa nduna ya agriculture kuchotsa Kenako nduna- nkutuuzanso kuti kuchotsa a- nduna a- agriculture akonzanso- akhoza muchotsa pa zifukwa zosiyanasiyana koma anateronso kuti akachotsa choncho And- pambuyo and- pake so what else apanga reshuffle awachotsa what else ngati chabwino tunena za corruption awachotsa chifukwa cha corruption he's involved in corruption Eh, awachotsa so what else Awa- apiti- awazenga mlandu awazenga mlandu akambala anawachotsa what is happening now
ya so mwina pa nkhani imene so i- the rule of law part ili part aha zongonena oho Zo- bambo Chisale mmayankhulo ya ndimafuna kunena kuti pa nkhani imene ya kuti mwina amachedwa kuganiza maepiskopi ananenanso motsindika ndimafuna ichi kuti omveranso achitsate anakambapo za ofesi ya mlembi wa president chabwino opc eh, secretary Aaa akuti ameneyu nthawi zinanso ameneyu akuvuta ah, ndingowerenga apa nakuti ah, malipoti a bungwe oho- ofalitsa nkhani akuonetsa kuti mabungwe a boma maunduna madipatimenti ndi nthambi zina za boma zidayima chifukwa kudikira chilolezo kuchokera kwa office ya president and cabinet ndipo nthawi zina kudikirako kumatenga miyezi mpaka isanu. Ofesi imeneyi, m'malo moti ikhale chitsanzo cha utsogoleri wabwino wotumikira anthu m'nthawi yake, yasanduka ofesi imene ikulephera kukwaniritsa ntchito yake yotumikira anthu. Ndiye a president, munthu amene anali mu ofesi imeneyo nthawi imeneyo anapezeka kuti amutani, amusunthapo. ndiye ndi chinthu chimene tikhoza kunena kuti chinali Kutho- choya- cho- choyami- choyamikidwa eti chiweni loyamikira pamene ehe komano tsopano panopono ayika wina komano zinthu nkhani zake zokhala ngati ndi zomwe zomwezo ndiye chifukwa chake anthu ena akumafunsa kuti "Ah, kapena pali china chimene chimavuta kuti no munthu ukalumikizana ndi ndale chifukwa ngakhale amene alipo panowa anthu amawayamikira kuti iye asankha munthu wabwino asankha munthu wabwino koma tikamamva nkhani zimene a Buluma zija akukamba akukamba za omwewo kudabwa kuti ah ndi munthu yemweyo amene amayamikiridwa eh chabwino eh, kodi ndi- zimene zandipatsano uh, m- mpata woganiza mm, kaganizidwe kena kuti kodi pamene amalemba kuti ayi utsogoleri wofooka koma kupeza kuti akatchula munthu woti ali under uh, someone Nde kuti akamati utsogoleri akumakamba za a president kapena akukamba ndithu anthu ochuluka mdziko eh, muno choyambirira upresidency oho ehe upresidency Upresidency. ndiye sakhala yekha mumakhala anthu angapo mmenemo Ah, ena ajatu eh, eh, ordinarily they are advisors a president

mm. president amaonekanso weak mm -hmm. eh, ndiye akamamchita expose akumchita expose president mm -hmm. zochita zawo mm -hmm. tiona ku issue ina oh, ili kuina kuti tiona eh. kuno bwino kumeneko eh. nchifukwa chake mabishop pa nkhani imeneyi anatsindika kunena kuti kagwiridwe ntchito ka office imeneyi kuthekera kwake ndi kuyenerezeka kwa anthu akuluakulu a mu ofesi imeneyi kukuyenera kuwunikiridwanso bwino ndipo kuti pachitike kanthu mwamsanga, ananena choncho. Nde ndiyesa a President poona kuti pachitike mwamsanga anangochotsapo munthuyo koma mwina zina zimene ma episkopi ananenazi sadazitani, Iwo sadazimve.
anangoti a episkopi anangoti kanthu osakatchula bwanji kuti kanthu kake nkati kangachitike msanga. Ah, sanatchule. Kagwiridwe Chifukwa tu- ntchito, kuthekera kwake, ndi kuyenerezeka kwa akuluakulu a ku ofesi imeneyi. Chabwino. Eh, zinthu zitatu Tiyeni zimenezo. tikambeko ndale pang'ono pokhudzana ndi mutu umenewu. A bom- a boma la Tonse adalowa adapezamo anthu amene akugwira ntchito. Sitidaone chipongwe ina chilichonse chakuchotsa anthu ayi adawasunga amene aja ndipo umboni wake ndi umene taonera ku nkhani ngakhale ya ku NOCMA kuti inu munapereka chitsanzo choti, o, o, mpaka mbuzi ndi fisi ndi zimene zimachitika ndipo ndi mmene mwina zikadalipobe mpaka pano Titi- samu ayi, Maseka ndi- bambo. ndi- ndi- ndi- ndikuyimiritsiretu pompo anthu a- a- a- a- a- angapo anachotsedwa a- amene anali boma lakale Eh, tikambe za reserve bank governor ali Chabwino. kuti amene uja anali wa boma liti Eh, eh, Eh, pa- adachoka. eh, Adachoka. adachoka. Ah, ena anachoka. Tingo ndangotchulako mmodzi koma Ehe. mukati muone Mm. a bungwe la Mulhako wa Alhomwe Mhm. china chimene akumachitira zosagwirizana mwina ndi boma amakamba zimenezo zokuti ife anthu athu muna- munawachotsa mukuwachotsa mmaudindo ngakhale panopo kunali nkhani ya ma dc amene ambiri akusunthidwa ena akuchotsedwa nkhani yake ndi ngati yomweyomweyo mpaka inali ku khoti apapa mwina ndi m'mene ipitilire kuti anthu aja asunthidwe koma nkhani zake ndi ngati zomwezo Chabwino. ndiye tisaneneretu kunena kuti anthu sadachotsedwe ayi ena adachotsedwa ena Yeah, a- you ali- see Sam kuipa you see abambo kuipa kwa ndale zongosankhana pa chibale zongosankhana pa mtundu eh, awawa alowa afuna achotse anzawo muchotseranji ngati munthu ogwira bwino ntchito mumchotseranji Ndi ma- komanso awa awikamo awo ngakhale sa- satha ntchito amamuyikamobe chifukwa ndi wawo so amene amabwera amati "Ah, awa awa tiwachotse tiikemonso awa so with that andi chifukwa china chimene afuna kuwachotsera ati awa anawayika chifukwa sadziwa ntchito mwaona anangowatenga pali ndiye nkhani yake we are going into a circus kuti amati kuti mukukhala ngati tikuzungulira Kuzungulira. pa roundabout Eh, chifukwa chifukwa Ah, ah, apopo nde mukhala ngatino mwandiyankha ngakhale ndinali ndisanafunse koma mwayankha chifukwa timafuna kuona pa nkhani kuti kodi chikufoola utsogoleri nchiyani yeah ineyo sinalankulepo eh, specifically musananene. pankhani imeneyo Oho. ndimafuna ndinene kuti sitingapangire to rule out kuti onse anachotsa aa alimo ena atsalamo oho e, atsalamo amene anali kale boma la- lakale alimo nkutheka kagulu kenaso momwemo kakhoza osakasangalala kuti e, a- a- awaziziyeni Ah, ah. akhoza si nomo zimene zimachitika akhozopangisa kuti basi zisamayende Eh, Chabwino. panamveka ka rumour mbuyomo kuti magesi atazima nthawi ija ya blackout ya dziko lonse kuti kagulu kena kanthu kanangoononga katundu eh ukangochotsa ma agent and kuti mwina yomwe ipange find out ndi nkhani ija nkuti ah, mwina ndi zokhuza zipani zipani zomwezi kuti a- aoneke aoneke olephera basi ngakhale za mafuta zomwezi Eh. ama- amatero ena Kuti basi titi tisokoneze sitikuziwa chilungamo chenicheni koma. it's possible kuti zikhozochitika kuti titi tisokoneze eh, chifukwa chake be you have to be very careful posankha anthu okuthandizira ntchito zako Mhm. Eh.
Chabwino. Mafuna ngati Uyu alimo, atsogoleri alimo. ofooka. Okay. Eh, alimo ena o- ongofuna Bambo kupanga- Chizule mwina tinkakhalira tatsekerana ku kunja. Mm. Pamutu umenewu. Ah, umene uja takamba mokwanira Takamba bwino.
mokwanira. i think i- ineyo ndimaona kwambiri kuti uh, mfundo imeneyi imene maepiskopi anayipereka ngati yachiwiri If anakamba ya ulamuliro wa boma wa Tonse, akukambanso za utsogoleri wofooka. Iwo ayika pachiwiri. Koma kwa ine, ndikhoza kunena kuti imeneyi ndi mfundo imene ikhoza kukhala kuti ikutibwezeretsa kwambiri m'mbuyo ife ku Malawi komanso ngakhale maiko ambiri a mu Africa. Chabwino. Chifukwa tikati tione maiko a mu Africa amene achita bwino mu zaka the last 20 years mm -hmm. tiona kuti anali ndi atsogoleri amene ndithu anali ndi quite osati utsogoleri ofooka monga mm -hmm. anzathu aku rwanda anzathu aku botswana anzathu mm -hmm. aku tanzania posachedwa apa pano tikukamba za ku zambia so ndi nkhani ya utsogoleri you know Yeah. the leader i think sets the pace chifukwa anthu Sure. amanena kuti eh pali tonse alliance chacha no but i think The leader. the leader who, who leads who is a captain i think this is a very important a mfundo imene ndithu ndafuna nditsindike kuti ndi imene imachita drive you know whether it's a family whether it's a church a parish ngakhale ka- a- a dziko. Sam eh, dzulo timacheza ndi wina wake timakambirana za utsogoleri zomwezi amanena kuti i think eh, mmene tafikira pano amalawi we need a strong leader somehow ka, ndi ka element pang'ono ka u dictatorship ndiye anapanga anapanga justify kunena kuti look at our neighboring countries some of our neighboring countries Anapere- anatenga chisanzo cha ku tanzania makamaka nthawi ya magufuli onani he was a, a leader who, with tough decisions dziko linatani linasuntha within four years look at Yeah. rwanda Yes, yes. yes look at rwanda ndi tough leader amene amapanga ma tough decisions zikuchitika nchani ku rwanda, ku rwanda nzathu look at uganda yes uganda museveni is tough chikuchitika nchani we can't compare ndi malawi look at other countries Ndi- ndio mkaona malawi ka- leader wa wa- malawi soft leadership

we need a tough leader somehow kadictator pang'ono kadictatorship pang'ono tipereke chitsanzo cha kuti apresident anazindikira kuti mwina fetereza otsika mtengo mwina pofika nthawi ya mvula adzakhala asanafikire alimi apresident ananenapo kale kupanga hinti kuti "Ah, ino anduna ino mukadzangofika september Ah, basi. musanabweretse ndidzakuchotsani koma ijayi yapezeka kuti september wafika popanda Palibe chilichonse. chochita. You see? ndiye pano akumuchotsa too late mvula yafika anadutsa Okutobanso kulibe fetereza september ija yadutsa yonse kodi So- kulibe feteleza eni kulibe Ah, akutipo wotsika mtengo kulibe Oh, kuli okay. wodulayo amene ali m'machawa Chabwino. 70000 mitu imene tikuyenera kuyizukuta ndiyochuluka kwambiri eh ndiye tikhale tikujowajowabe koma pamenepa muzikophatikiza tizingophatikiza okay ndiye titenga mutu wa eh, corruption kusakaza Kusakaza kusakazika chuma cha chuma boma. eh, cha boma kupatsana maudindo mokondera ndi kukhala pamwamba pa lamulo yeah this is eh, corruption all this corruption eh, zotsatira za corruption zimenezi chabwino Eh, kukhala kusakaza chuma. pamwamba kukhala pamwamba pa lamulo zikuchitika eti kusakaza chuma ndi kukhala pamwamba pa lamulo zimenezi ndi zimene akufotokoza ndipo sam ah, zitsanzo zooneka bwino ndi nkhani zimene zili mkamwamkamwa zangochitika pompano kuti ah, ndalama anakapereka ku bucha kukapereka ndalama ku bu- anyway Bucha. zikukhala ngati tikumunyogodola eti anatenga ndalama kugwirizana ndi munthu wina wake wosa- wosa- wosayenera pa malamulo Munthu opanga ndondomeko yonso osayenera pa malamulo koma anautumidwa kuti atauze kampani ina imene si ya fetereza kuti ndalama ndi iyi mutibweretsere fetereza eh nde anaphwanya malamulo onse a kapangidwe ka ndondomeko zonsezo nde mmene akunenera kuti eh ndife okhudzidwa kuti no pakumva kuti chuma cha dziko lathu chikuonongedwa Ndipo alendo mogwirizana ndi andale ndi antchito a m'boma okonda katangale akupanga zimenezi. Zimene maepiskopi amanena mu May That- kaya ndi mu no, no, no, April, this is eh, February. February. February, March. Izi nkhani isana inasanatani Isanatani. aMalawi ambiri asanaidziwe. Ndiye ziku- ndye kuti zikupitirira ona. Mwaona Think- zikupitirira.
yes. Panopo tamva zime- zimenezi kuti pali magulu angapo amene atapatapa ndalama athawa nazo. Oho. attorney general anapita ku germany kukafufuza sindidziwa kuti abwera ndi ndalamazo ife anangobwera kachetechete Oh, Abwera ana- kumene anabwera. amapita eh, Anabwera? eh, anabwera amenewa komano amene amapita one tikasaka ndalama kuti zibwere taziyimitsa zili pati abwera nazo Akuli angoti zi. zi Sana ayamba bweka. kukamba nkhani zina zimene Sana tikumva bweka. kuti ayi panopo akukamba nkhani yakuti nkhani yakuti nkhani yakuti chabwino Eh, nde nkhani zitsanzo ndi zimenezi kuti eh, anthu aku- ali pamwamba pa malamulo nkumapanga zinthu zofuna ndithu uh, kuti Th- there is a new way of uh, kuba tsopano sam imene pang- pang'ono ndi pang'ono tidzayivomereza Oho. and tikuyivomereza yamba kulowa yamba kulowa chambokha chikhalidwe izi zimene akunena abambo zitsanzo one of them si basi zatha sizatha zimene zija Tichitira pati.
azite a- tizitengenso Amene pati anadya ndalama wanadya kale tu. si basi Drama. then Eh, kubwera nanga si- kubwera iyi 6.8 akakhala akakhala ku khoti sabwera nkunena kuti eh, uwu ndi mlandu ayi, ati amafuna munthu apite ende kulibe kuwapitako kamanga basi iyayi komanso Eh.
samu Tiuzane poyera and omvera adziwe izi palibe court limene lingapange enforce scam scam kodi scam pa chichewa tingati chani kuba Ukamberembere. Aku- akubera you have been duped akuchita ka- timati akuchita chani kuti no Ukamberembere. anakupusitsa kuti tiyeni mu- ndikakugulireni apa basi akusiyani mapepala kaya chani chani akulama muluja there's no court you can't go to court kuti wina wake wandipanga izi Ana- naona anali ndi- there's no court that can can enforce a scam Oho. If this is a scam let's accept as Malawians we have been duped. Sam zapita. Adya.
Adya atitha atidyera amene. Izi nka- ka system aka kamayamba mpang'ono zinthu zochepa Aya- ma agents a Airtel Money Mm. amaberedwa tu mwazi motero Eh. Ama- amafika munthu wa- eh,

ah chabwino ndichokera ku south africa sikuli m'bale wanu ku south africa yes kuli m'bale wanga ku south africa kuli m'bale wanu eh ah watumiza katundu wina wake ndiye tili pa mwanza eh ndiye kufunika tichite clear katundu Ne- ndiye na- nadziwa of course ngati nazimvapo kale Eh. nadziwa kuti aha Ya- afuna yakwana afuna nthawi. anitape uyu, afuna anitape ne nangoti ayi zona zonadi ndiye natchula dzina la m'bale wanga ali ku south africa koma natchula dzina lina Eh. osati lake lake ntatchula dzinalo akuti eya nadziwa kuti aha ndiye you, you, should, you should be clever to know ma loopholes a munthu amene akubwera kuti akubere Oho. chifukwa chake eh, mutisewerera kaujeni eh, nthawi ina yakenso Eh. eh, uh, pali 6.8 billion dollars imene asayinira president dzana akuti li- likubwera ku dziko la malawi and you say kuti that president is weak Sam, utsogoleri Sam, anthu- wofowoka anthu si- munthu watisakira anthu ndalama ndeyamwa wa ready Mm, ndi akuluakulu ena ndithu woti ndi asukulu koma izi za kuzivomereza izi mm. sam Nkhani- 6.8 nkhani- billion dollars tui oh. Inu, ndi which Which bungwe? We are rich. Sam, We are bungwe rich. lili limene likupanga izi siliwoneka pa website, alibe website. No, I think You not get information.
we can uh, rightly question such things eh, powerengeranso ndi mmene ndalama zadyetsedwera ku butchala kuja Mm. komanso Koma kuona sikoyamba, mmene- ndi mbuyomu zachitikapo izi. kumbuyoku zinachitikanso boma la dpp It's not new.
anagwirizananso ndi afrix bank kuti apangenso airport ku makriye 1 point chakuti Ndiye- billion dollars also dollars mosafuna kuti tinyoze wina aliyense koma popereka zitsanzo kale timatero kuti anthu tikamalowa mtawuni kumachenjera amene amaberedwa amakhala kuti ndi wachondo Eh, aja amati ama- amasiyira mapepala amene aja bambo a- alima fodya abwera kudzalima akuchoka mbanki akumana ndi munthu apa ndikuchulukitsirani Eh, eh. kuwasiyira chiwaleti cha mapepala okhaokha iwo kupita ndalama Eh. nzimene mufuna kunena ngati kuti zimene zifuna lero chiiza nkhani iyi And ya unfortunately. nkhani iyi chimene chimavuta kwambiri nchonena kuti anthu amenewa amene akufuna amapanga scam muno dziko chifukwa munthu amene angapange scam ineyo angondidyera ine koma munthu amene amapanga scam dziko Mm. atha kugwirizana ndi adindo ngakhale a dziko lino Mhm. kuti tidyere malawi Inuyo. koma inuyo mulandirapo kena kake nde iwe ukhoza kupezeka kuti watengeka kuti "Ah, ine ngati ndidzakhale kuti ndavutika nawo And, palibe uh, and people sizikundikhudza don't see this Sam. so people can do that and we- they have done that tamva kuti za afrex bank zinathera pa zake upeza kuti anthu aja anaitanana ngati apapa let's be very clear tamva kuti Anthu alendo amenewa anaitanidwa kuti tandidzatsimikizirani kuno mm -hmm. ndipo ndalama zatengedwa ku Malawi mm -hmm. kuwalipirira tikiti ya ndege mm -hmm. kogona chani iwo achumawo abwera kuno avomereza kuti tinalipiriradi mm. ndiye kuti ngakhale amene ana anapita kumwambo unaliko dzana uja kandiritiricha mm. kumene kuja kunali ma allowance anthu amenewa alandira ma allowance akwera ndege chanja ado- akudya pamenepopo akudya ndiyeno zinthu zimenezizo amene ali adindo they are benefiting from the thing ngakhale akudziwa kuti mwina patsogolo chinthucho sichizatani Sichizatheka. sichizatheka sam amene ma experts um, eh, kupanga interpret ma posture ma gestures ma speech uh, amanena kuti they can easily trace kapena uh, recognize falsity Kudziwa pobodza, eh. akhozodziwa eh, ndi mmene munthu akulankhulira Mm. ndi mmene munthu akukhalira aku- akuzipanga pose akuzi eh, akuzipangira handle naonako ka naona ka video Mhm. ka mmene akusa- amasainira Mhm. chani eh, you see the way people aku- mmene akukhalira mmene akuimira Mm. you see you hear the voices mmene akulankhulira Mm. ukhoza umano ukhoza panga assess kuti i think mbodza ili Mhm. alipo ma expert amachita zimenezi i Chabu. tried i i, I had some lessons na ya zimenezi Ehe. eh chifukwa chake natenga ka, ka clip kati ma kati ma audios ta minister of finance ndi a president akulankhula kuti timvere pano Oho. i will try to together with you to check kuti look at this okay L- we start yes

anthu ena akuti ala kodi munthu wakubayo angachite kupita mpakana kwa, kwa president Ndiye Eh, titawa. and, and some titamva uh, zimenezo. the caliber of the people ma- madelegate amene amabwera nzizi uchita kuti ah, awa awa wapita ati six awa- ndi awawa ali mbungu Ah,
Catholic Perspective on Radio Alinafe. Izi zingotanthauza kuti Malawi yapezano danga la ndalama uh, zimene sizikupereka ngongole ku dziko zimene uh, ndi mwamphatso kuti uh, azathu ku US, ku US azathu ku Europe komanso ku Israel akuyika pamodzi ndalama kudzera mu foundation imeneyi imene amayiti Bridgin Foundation kuthandiza maiko ena ndi ena muno mu Africa pa ma project amene iwo akuwaona kuti ndi ofunikira ndipo kunoko tayika ma universities angapo ah, kuti ah, akhale ma projects amene angatithandize ndi ndalama yawo Uh, pali university ija amati Inkosi ya Makosi M'mbelwa yoti imangidwe komanso pali project ya chipatala uh, ku Chileka cha uh, KUHeS chimene chizakhale ndi zinthu zinanso zambiri kupatulako chipatala chokhacho uh, ndi ngati katauni ndithu kachipatala komanso anzathu aku LUANAR akufuna kuti apange um, uh, ma, ngati factory yoti azipanga zinthu za, za kumunda kuzipanga value add komanso fertilizer ndi zina ku Mzuni akupanga za mining komanso ku LUANAR ku cha ku MUST akupanganso project yawo uh, yayikulu ma project onsewa kuwaphatikiza pamodzi kuphatiz- kuphatikiza energy production akukwana 6.8 billion uh, dollars imene

And now we are signing an agreement that will make funds available for the construction of an agro processing plant at Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources, which will also manufacture fertilizer for our farmers.
Catholic Perspective on Radio and Nothing. zimenezo ndi zimene zayankhulidwa ndi atsogoleri awiri amenewa uh, president wa dziko komanso nduna ya zachuma eh, bambo Louis Chikanya mwayamba nkuseka yes oho um, ndimvera chisoni dziko lathu ndimvera chisoni dziko lathu kuti ena ndithu tikukhulupirira kwambiri izizi Ah, tazikhulupirira kwambiri eh, kuti zichitika S- look at the figure first of all ndalama i think could be koyambatu dziko la malawi kulandirako ndalama zochuluka choncho kuchokera ku-

akuyankhula mofooka. Yes, pa, pa, pa communication timati para language. Mm. Ukama tone imene ukut- ukutipatsa umatipatsa communication another communication. Mhm. A president tone yawo is weak. Mhm. Ndi si mmene amalankhulira pakakhala ma issues ngati awawo. Mm. Is weak. The tone is weak ya president. andikuoneka kuti kunali anthu ayankhula kwambiri a president za magetsi sadaombe m'manja ayankhula za twin towers sadaombe m'manja Ayankhula za new cities sadaombe mmanja koma pamene anadzayankhula za medical city Anthu anaomba mmanja. Why? komanso medical city anaitchulanso a Ehe. anduna anaitchula pamene zinthu zina eh, a- atchula okha anduna a president sanazitchule Ehe. apa a- anduna anatchulako za eh, city yakumangochi anatchula Ayi. A- anduna sanatchule a president atchula city yakumangochi again city again zinachitikanso sikamwe inachitikanso kumangochi komweko Oho. ikubweranso anduna ananena za university kuma- ku Mzimba inkosi mkosi chani- university inachitikanso sikamwiso chabwino nawo akuitchulanso bambo chizule Anatite, anatero bambo Chikanya kuti atilola kuti tithandizane nawo kuzukuta kuti tionemo kuti mwina sizoona. Eh, inu mwaonamonso kuti sizoona? Ineyo nkhani yaikulu ya nkhani iyi yonse imene ikukambidwa apa ah, ndikhoza kunena kuti ndinene motsindika kuti nkhani ndi yokayikitsa kukayikitsa kwake kuli poti ona kuti poyamba sindinena kuti nzabodza ayi koma ndikuti nzokayikitsa Kukayikitsa kwake kuli pakuti bungwe ilili ngakhale pa website yawo achita kulemberatu kuti information ina sitikupatsani. Anena Aa. pamenepa and mukayang'ana palibe chilichonse chimene chambiri chikumveka cha bungwe limeneli. Chabwino. Pa zimene iwo achita anthu amenewa zikungoyambira 2019. Pa nkhani imene achitapo kanthu kumene kukuoneka kuti anapitako ndi ku Uganda. kumene a- alonjeza kuti apereka 500 million dollars osati 6.8 billion ayi koma ndi just last month imene anali kumeneko zikumveka kuti anthu omwewa adanamiza anthu aku Nepal Nepal adapusitsidwa kuti anati amanga zokhudzana ndi sukulu kumeneko sizidayende ndiye kukayikitsa kwake kuli poyamba pamenepa kukayikitsa kwa- kwachiwiri kuli ponena kuti aboma sakunena mwapoyera kuti kodi imeneyi ndi ngongole ndi grant dzana tinamva anena atu anduna atu ati ndi- ndi mphatso iyayi anati mphatso koma mphatsoyono akuti akamaifotokoza monga dr Naomi Ngwira amene ndi ambasado aku Belgium amene anayambitsa nkhani yonseyi anayankhula analephera yekha kufotokoza kuti kodi grant yake ndi yotani chifukwa zikumveka kuti akutitu amanga zinthuzo ndiye akamanga zinthuzo tidzipereka lenti tikapereka lenti kwa nthawi yayitali mpamene anthu aja azazibwe azazi nde mpamene ena anafunsira kuti kodi imene iyi ndi grant nde a Naomi Ngwira anati ya ndi grant akuyitchula dzina koma malingana ndi model ya anduna mchichewa anena kuti ndi mphatso eh?
ati sitidzabweza zimene tunena kuti andunawo tisamvere kwambiri chifukwa iwo andunawo anenanso kuti zina sanena anena ndithu kuti zina sitifotokoza bwinobwino ndiye kuti ah, nanga zija timanena kuti that's fake kukayikitsa kwina ndikuti mubisiranji kuti ngati timanena kuti masiku ano we are talking about transparency and and accountability nkhani za mboma izi if malawi is venturing into this bwanji anduna ngakhale mmene zafikiramu kuti anthu ambiri akayikira choyeneratu chinali choti no abwere poyera anduna apangise press conference atiyitane ife atolankhani tipite kumeneko tikayankhulane nawo tifunse mafunso akatiyankhe china chimenenso chikudabwitsa kwambiri Mm. eh, mukaona pa website eh, mupanga search muone mabungwe ma organization ma foundation osiyanasiyana akupezeka ena chabwino eh, awawa sakupezeka iyi sikupezeka anachitanso lemba kuti iyi sipezeka eh. Eh, chifukwa chani anena kuti ena unena chifukwa chani samu ayi sikupezeka ayi komanso muone kuti boma amene limakakhazikitsa ndondomeko imeneyi zinali zija zotitu kwacha m'mawa ndiye tikungouzidwa kuti lero kuli kusainirana kuti olo president akakhala kuti akayendera nzimbe mbewu kujeni ku Dedza mesa amatiuza kuti nkuja president apita ku Dedza kuti zinatani apapa kuti akangonena kuti lero kuli mwambo basi taji mabanasi apapo chizule akuona kuti nzokayikitsa ine Ine- kuona kuti nzabodza oho Eh, ine kuona kuti nzabodza tikakumbutsani nkhani 3 years Later. I think tikhalapo mulungu atisunga tikakumbutsana
anthu ambiri akuganiza kuti ndi njira yongokhala ngati kuti anthu akhale ngati kuti ayiwala mavuto amene alipo akhale ngati akukondwera kuti kuli ngati tsogolo kutsogolo ine ndane sabu ananena kuti muno mmalawi mubwera ka- kachisimu kena kake kamene pang'onopang'ono tizivomereza kuba kwa kwa u smart ukuku konena kuti zikatha 3 years palibe amene akafunse nanga si chili ngati official tachita organize bwinobwino ka function basi osabwera ndalama zija koma mkatikati ndalama zikutani zikuyenda zikupita then tikasowa poyambira basi yatha nkhani apa kuveka kuti kumeneku ku bridging chani uku kuphatikiza pa ndalama imene ya ndege ndi ya accommodation kukhala ngati kwapitanso kandi apopo nde sindili sure koma apo akuveka mphekesera iti yoti chani yoti paperekedwa 100 kwa amenewo ndiye poti nanga si abomawo sakufo- sakuyankha sakutifotokozera ndiye zikungobwera zotero sakumasuka chifukwa bwezi atakhala accountable and transparent bwezi akufotokoza boma lapereka chakuti chakuti chifukwa cha nkhaniyi yabwera mwa positive tiyeni tiyerekeze kuti ndalama zija zabwera chingachitike ndi chani zidedwa
azimwaza osati zigwira ntchito chifukwa- azimwanya Fa- anena kuti lusuti zipita ku ku account number one zipita straight medical city pachileka pa roundabout Eh, ndiye ku- timene tizikadyera kumeneko kaya samu akunena pa chi- chizungu chimene afotokoza ati no money ipititsidwa kunja it will be reinvested in this country Okay. limene ndi bodza la nkonkhoniza chifukwa anthu odzamanga twin towers imene kunenedwa mm. achokera ku sachokera kunja Ma China. ngati mafuta omwewa okatitengera ama- achokera maiko akunja mm-hmm. okatenga matankala awatu amene akubwera muno amachokera maiko akunja ziwiya so when you say zopangira kuti ndalama Twin Tower.
palibe no penny will go outside what are you talking about Kodi palibe ma, ma, ma, ma fees ena ndi ena amene akapita ku maiko akunja for materials and other things Ah, mukatoti- Nde tikamakamba nkhani ndi bwino kuti tizipanga present moona mtima because it can never happen for a project like that izakhala kuti ndalamazo zabweradi kuti tinene kuti palibe penny imene ikapite kwi- kwina kapena to be reinvested kwina that is a total lie chabwino ndi bodza Chabwino. Ah, tikukambirana nkhani yokhudzana ndi mavuto amene akudza tsopano. Kalata imene idalembedwa mwezi wa February kapena Malichi chaka chomwe chino koma mavuto akungobwerezabwereza. Tamaliza ndi vuto limene likuoneka kuti ndi latsopano zedi kuti eh, dziko la Malawi lilandira ndalama zokwana 6.8 billion dollars tikulitenga ngati vuto. Si mtendere nanga Eh, uwu. anthu amasangalala eh, eh,

anthu osakaza katundu wa boma mmalo mokhala Ndi kumbali zofunikira ya zokha anthu zokha. osauka Osauka. Mutipatsa Ndiye chabwino. mwina kapena ayi eh, nthawi yaperekedwa eh, tiyeni tikambirane nkhani imeneyo eh, ku, kukhala mbali ya anthu osa, osakaza katundu wa boma komanso mwati eh, timalize ndi feteleza Zaulimi. zipangizo za ulimi e, nkhani yoti chiopsezo chatsopano ku moyo wa munthu ti ah, imene mwachidule tisi- samu mumafuna kunena kuti monga tanenera kuti zinthu zikuoneka kuti chinenereni zinthu sizi- sizinachitike ndiyambireyo iyi ya- yakuseri ya zaulimi Mm. zipangizo zaulimi panopotu ku Lilongwe kunoko Si- makuponi anu sanalandiretu makuponi sanalandire fetereza Auta- auta analemba maina ehe koma maina analembedwa koma kalembe amaitana mudzi ndi mudzi akuti. A- ayi amapita ku vdc kumabwera gulu kafukufuku amene ndapanga ine Eh. gulu limapita ku vdc vdc adc kumene kuja nkumene kumatuluka maina eh, mainawo analembedwadi komano mpaka napano mvula ikulokwa anthu kulibe makuponi kulibe Auta mabwere- fetereza otsi- ena ena ata- anapita anaitana koma anangogula ochepa anthu ambiri kubwerera Ma- ma ati district- anabwerako fetereza mwina pamodzi. Oho. mwina anabwera tiki ina koma- ikhoza kukhala imene isamu

kuchikhanda kumsalu kuchani chani uku iyayi fetereza pamene Fetereza. tiudalira tu boma sitigula fetereza tu ni ujama ndi- awa- atipatsa anthu atipatsa kumphatso anthu iyayi mphatso ija ndimene ikupita ku aip tu pali ndalama uja fetereza amene wachoka ku russia Eh. fetereza amene wachoka ku morocco Eh. ndi fetereza amene agulako pang'ono ndi ndalama Ndero seyo. anakayendera ujene anduna ehe amuyika eseyo kumuika pa chani pa aip otsika mtengo chifukwa akunena kuti ngakhale uyu talandira mphatso akumaikidwa mmatumba chifukwa akumusakaniza ndi wina wake wa manyowa blending. Eh, plus transport ndiye kuti Chabwino. ehe Koma- koma wafika ngati wa ku russia Sa- sa- sana a- amene sanafike fa ananyamuka si last week kodi imene ku netherlands That is Chabwino. two weeks ago Ndiye- Ndipo ma nkhani yaikulu ndi Kuna yakuti chimanga chamera kale. mabishopu pa nkhani imeneyi anakamba motsindika kwambiri kuti nkhani imeneyi ya uh, ndingokamba chimene anapanga suggest Chabwino. tikuona kuti ntchito yothandiza anthu ovutika chifukwa cha uh, okay i think i- imeneyo ndawerenga pambali koma utsogoleri kumbali ya osakaza chuma zipangizo za ulimi mm. e, iwo ananena kuti pakhale ndithu ndondomeko yowoneka bwino, kufotokozera bwino kuti zinthu za za ndondomeko ya fetereza otsika mtengo iyenda chonchi koma kufikira pano zimene tikukamba sitikudziwa kuti zinthu zikuyenda bwanji. Boma langoti du, Ministry of Agriculture du, President ali duu pa nkhani pamene tikudziwa kuti Malawi imadalira chani? Tsono eh, nkhani yayenera inokhala nayo serious tu atsogoleri chifukwa ya ulimi tu nkhani zaulimi Malawi relies on agriculture mpaka na pano ndiye za tili pa ulimi pomwepo mm. liganizepo boma sopano kupanga ma mega farm aja afunika ziyambe masiku akuti yoyamba kuyamba mega akuti ayamba sopano eh, ayamba ndi mvula ati ayamba ku bunda uko mm -hmm. ayambira ku bunda kandrama kake ndi omwe ya bridging kuli maika ngati mwana kuno kuli maika chabwino alright Ndithu chabwino nde- nde ine ndayamba timalize chimwe. motani programu iyi panali mutu wina umene Kusakaza- munautchula kusakaza kukhala mbali ya Mbali ya osakaza ntosa- yeah. chuma kusiya ndi nkhani yo- kukhala yodandaulitsanso ina ndi imeneyi kuti a- a acb opanga fight corruption akatatere awachita uli awapatsa ulesi akatatere hayi hayi muona pa- pambuyopo a president ndi a ndi a AC a acb panali ngati kuponyerana mawu ngati kuti a president eh, sakuwakhulupirirawa komanso ngati kuti akulakwitsa kuchita blame eh, osapatsa mphamvu ayi tsono khala ngati kuti akuikira kumbuyo anthu amene akusokoneza zinthu chabwino zimenezi ndiye timazionanso izi taziona kuti akuti akati a parliament aitane wina amene akukhudzidwa Akuti ndi- ayi, ayi. ayi, ayi, sa- sakumana ayi a Buluma apite ku parliament ayi asapite muikire kumbuyo anthu akuba anthu amene akhudzana ndi zasata ayi pakhale amnesty akangopereka ndalama bwanji angopereka ndalama bwanji mesa munthu ukaba ndoti ndoti aba akamati apereke ndalama aba Mwa- Yeah. mwa- mwapeza kuti aba mpakana kuti apereke ndalama You see, all those things kuikira anthu akuba kumbuyo zimenezi nzodandaulitsanso kwambiri ndiye kuti akusiya gulu la aMalawi lambiri ku- uko Awi- awitenga kagulu kochepa kakuba kuti kakhale protected tili ndi chiyembekezo ah, sam ndife anthu achikhulupiriro Ehe. eh, ndife anthu achikhulupiriro mwina kutsogoloko ti- tipitiriza kupemphera oho eh, mulungu atiyankha mapemphero athu mwina dzikoli likakhale ndithu uh, lotso- lotukuka kutsogoloko
bambo chizule Eh, anthu khale ambiri tone yathu si tone muli anthu basi. ambiri anthu ambiri sam ataya chikhulupiriro ndipo ine ambiri ndikamayenda akumandiuza kuti sadzavotanso anthu ngakhale opita ku sukulu anandiuza kuti Ah, inuyo- pas- adzavote. father ine sindzavotanso ndene Aya, ndikumalimbana pausi. nawo kwambiri kuti Pausi, ah, utasavote. let's keep on voting ngati mukudandaula utsogoleri ofooka tiupempherere ukhale olimba ngati o- olakwa ndi anthu ali pa utsogoleri mpakana munthu adzatikhalepo watipatsa ife ngati akumuza akuchani aku tanzania anawapatsa wabwino nthawi ina yake why not us Atipa- first we are going atipatsanso. to get komanso ngakhale amene alipowa nkhani yoti a ak- angozindikira zoyenera kuchita ndiye kuti uh, we are there so i agree with him mm. uh, we should be hopeful koma zoti tili ndi chikhulupiriro aMalawi ambiri i think ataya chikhulupiriro koma ndifuna ndiwalimbikitse kuti no asataye chiyembekezo let's keep on hoping Ah, Ah.
msogoleri sam amafuna ndiye quality imodzi ya msogoleri amati msogoleri azi azichita challenge ma ideas a anthu ena ma mwina even ma advisors ake kuwachita challenge that leader Ndikuona ngati unalimo mwa Bingu. Oho. Bingu amachita challenge ngakhale aku World Bank. Mm. aku COMESA akuti amachita mm. challenge nkukhala nawo pansi za devaluation mm. kukhala nawo pansi kuti no i'm not devaluating mm. give me the reasons that i should devaluate mm. nkuwakanira and nthawi ya bingu ndithu i think i- zinayendako tikayerekeza ndi atsogoleri amene takhala nawo pakati apapo Oho. eh, tikatenga bingu i think he is topping up He's The- topping. he's topping the, the, the list of presidents that we have had chabwino ndithu uh, enawa ngakhale bingu pena pake i think ndi anthu omwe anamsokoneza oho koma bingu i think was a great leader kumalawi kunotu Is a kusanakhaleko great- mphwephwa ya president chifukwa zimene ndimamva ine nthawi zonse ndikuti ah, mtsogoleri ndi wabwino koma anthu amene amuzungulira
Ah, tinakhala nazo mphwemphwa
Ah. komanso ah, leader good leader uh, ndiwe yo advice Iwe is ndi given lead to you iweyo. just to supplement you know Eh. kuti ufika pati koma suti ungadalire alangizi okhaokha chifukwa uzikala kuika anthu apanga point pa pa iweyo Ndiye- ndiye ukhale strong ndiye umene mwina Chabwino.
kalata ya maepiskopi 1992 inali yofuna kulimbikitsa anthu kukhala mmoyo chikhulupiriro chathu komanso kukumbutsa ma duty bearers kuti no apange zoyenera ndiye apapa maepiskopi imenenso alemba iyi ino yokukumbukira kuti papita zaka 30 mkukhala moyo mchikhulupiriro chathu i think maepiskopi anali ndi cholinga chomwecho mm. unfortunately anthu makamaka adindo sana sakuzigwiritsa ntchito izi koma i think pali chiopsezo kuti ngati tipitirira kusamvera zimene zili Mu kalata ya maepiskopi, Malawi apitilira ndithu kuzondoka, kuzondoka ndipo mwina tsiku lina adzatha. We are, there are countries amene analipo koma they are no longer there. They, Anthu. let's not go that way. anthu amene anali anyamata mu 1992 panopa ndi atsogoleri ena ndi ma vice president and the like uthenga wa aepiskopi Udamveka sudamveke pamene ayankhula aepiskopi mchaka chino mkalata imene mukunenayi ndiye kuti pali wena amene ali anyamata koma kuwapatsa zaka 30 kutsogoloko adzakhala atsogoleri a dziko lino tichite zotani kuti mwina tidzakhale ndi dziko lokoma. Tinakakhala kuti timamva izizi nkumazigwiritsa ntchito atsogoleri nkumawerenga izizi nkuona kuti i think i should use izizi bwezi zinthu zikusintha kwambiri koma timamva ena ndi akatolika kumene atsogoleri athu kutchalitchi kuja amapita nkumamva nkumati ati mfundo zabwino koma sazitsata, sitizitsata ndiye mmalo mwake zinthu siziyenda. Sikutitu mfundo izizi kuzi kuzitsata bwinobwino ndi mfundo zabwino zimene aepiskopi akulemba apa amachita research nkulemba. Ya, so kwa fundu funso limene mwafunsa Sam kwa amene ali achinyamata amene in in 30 years to come adzakhala atsogoleri, a azigwiritse ntchito zimenezi and maepiskopi akutipemphanso ife akhristu kuti tilimbikire kupanga push ma duty bearers kuti aah atsatire zimenezi ndi kutsatira ndithu zimene mawu a Mulungu amanena komanso zimene kufuna kwabwino kumafunikira. Tisangoombera mmanja zinthu zoti zitipweteka ife tomwe ayi. Tisaombere mmanja bodza tisaombere mmanja zinthu zimene ziti zitiononga so i think that will be the message that I will give you ku achinyamata amene alipo panopa amene adzakhala mtsogolomo ngati ma leaders amtsogolo chifukwa sometimes when people are talking about zinthu sizili bwino they are looking at it mwina kuti iyayi ndekuti akunena akunena uje kuti sakuchita bwino ayi mm -hmm. but let's look at kuti Tikufuna kukonza anthu amene ali pano kuti mtsogolo muno adzapitilire kuyendetsa Malawi ino bwino bwino. Chabwino. Kuti Malawi apitire Yeah. kukhala ali. Some it's uh, hope and faith that keeps us alive. Okay. Ndi zimene akunena Aepiskopi kukhala moyo mchikhulupiriro chathu. It's faith and hope that keeps us alive and going. Chabwino. So we'll be going. Chabwino. Timalize
mokuthokozani Bambo Louis Chikanya. Yeah. Munakonza program iyi ndinu zikomo inali yabwino kwambiri komanso yotsekula mmaso komanso yothandiza kwambiri kukumbutsa anthu kuti tiyende bwanji kupita kutsogolo ngakhale kuti tikuyang'ana zaka 60 kaya 2063 koma tili ndi mwayi oyang'ananso posachedwapa kuti tikhoza kutani ndi nkhani ya utsogoleri wabwino bambo chizule Zikomo kwambiri chifukwa cha kuzukuta bwino kwa mmene mwachitira mpulogalamu imeneyi. Zikomo kwambiri Sam. Zikomo omvera ndi amene mukutitsatira nonse tikuti zikomo kwambiri kuti tinali limodzi lero pamene ndithu timakamba nkhani yoyang'ana mavuto a nthawi zino pozukuta kalata ya Aepiskopi imene anatulutsa mchaka cha 1992 papita zaka 30. 30 koma yabwerezedwa kapena kuti yakumbukulidwa ndi nkhani imene yalembedwa mu 2022 mwezi wa February kapena March mu nyengo ya Lenti ndipo tikufunirani zabwino zonse pamene mukupitilira kuzukuta moyo wanu mnyengo ino ya Adventi kuti kodi Ambuye Yesu adza bwanji mmoyo mwanu? Ine ndi Sam K kufikiranso sabata ya mawa pamene ndidzakhalenso ndi programu ina ya Catholic Perspective ndikuti pitirizani kutsatira bwino ma programu otsatira pa radio Alinafe kuzamitsa chikondi pakati pathu.